o nwere anụmanụ nwanne anyị nwoke litere ego mgbe a I think ebe eh, two years ago o litere o li- ọ kụtara ikpu ego na chacha ịnụkwa ikpu ego ịnụkwa ikpu ego ịnụ sound ya ntị ya echiri ịnụ sound ikpu ego a ntị ya echiri o wee bụ na ndị ya na ya na-abụ na-agbakọ chacha bụ ụmụ anụmanụ ụmụ nwanne anyị nwoke ibe ya kwa nwere onye o nye kọbọ n'ego ya ife o mere bụ o litere ego ọ sị mba na ego a kịta na ọ ya-eji wee jeje nụ kwụọ ụgwọ isi anụmanụ nwaanyị obodo ya o wee were ego a wee jekwuru ha n'obodo fa location ebe fa bi na village fa ebe fa bi ka o ji ego a je nakwuru the girl wee make sure na ọ kwụba ihe niile a sị ya kwụọ cow niile a sị ya kwụọ kwụgide kwụcha ya si ya o nwekwa onye sie because o si na ọ nya na fa dais na ebe ego ya ya na ikpu ego o titara o chetere naija o cheta ikpu nwaanyị obodo ka o jeje mezuo ka o jee lina ọfụma

tipịa ego a wee mụọ nwa mụọ nwa nwa ọ mụsizi nwa anụmanụ nwaanyị obodo mụsiziri ya with ego ọ kụtara ikpu ego sendịrọ kọbọ na naijiria were je finish ya ebe a duru anụmanụ nwaanyị obodo ya nụbazie ya as nwunye ya ka ọ nụsiziri ya ifere emezi kịta ifere emezi kịta bụ na onye nwe nwa a bịazi wee welu ee eh, wee were ihe wee gbuwa anụmanụ nwanne anyị nwoke a isi isi ya egbuwara egbuwa one corner ka a na-anụzi aka ya wee fụ scar nya ka dị ebe a amụ ekwelọ m ka amụ ekwelọ m because onye a deservụrụ ịmụ amụ ewegbulie nso wee bụ na onye tanzania bụ ihe nwe nwa ahụ anụmanụ nwaanyị obodo o ji spendịrị ego a jeje nụọ onye tanzania nwe nwa ya onye tanzania wee sị ya na nke ọ kụrụ ya bụ obele na ọ kụrụ ọ sịkwa na ọ fụ ya n'ebe nwa ya nọ na ọ fụ ya n'ebe nwa ya nọ ee na ya achọ ya achọ wee fụzi ya wee duzie ya nnọọ ka ee ka ihe a mesisiri akwara mgbe a kịta ọ fụgo na ehe ọ fụgo ihe ọ na-achọ ọ fụgo ya n'anya ọ fụgo ya n'anya ọ kwa nwanza na-elene na ọkụ ọ sị na ọ na-acha mmanụ ọ na-acha mmanụ mmanụ that time mana kịta ka ọ fụziri e ka ọ fụzi na mmanụ ọ na-acha abụrọ nke ezigbo ị fụzi ọ nọzi akụ na nwụla ede nọzi akụ na nwụla ede with isi e gbuwachara ya ọ na-agazi jụrụ m oyi jụrụ m oyi ị jụzi ya kee kwanụ maka nwunye gị na nwa ọ sị ya alụsokwa ya ọ sị ya alụ sokwa ya ebe a nsị alụ nke isokwakwa ya alụ a sosie ya ike because na ikpo ego anyị ji naa n'iyi ebe a na-ekwesị akara ịtarị ya apịagide ya ịtarị pịagide ya ịtarị pịagide ya ịtarị a wụpụta ya ofu mkpụrụ anya nye ya n'ọnụ ya taa okay kịta bụ ya sokwa ya jụ ya ese nwa gị na nwunye gị si ya sokwa ya nwoke Tanzania etigie mmọnwụ ifuru iberibe nkakwụ nkakwụ plus iberibe egwu e wee dị ụdịrị ife awa amụ ka ya amụ ị mụsịa ya amụ ị mụnye nzuzu ị mụnye nzuzu n'isi ya na-ejekwa kịta o bidokwana na-ede ị fụkwa long ticket ọ bụ o ji ede n'okwe nsi okay nke a iwirikwakwu ya ọzọ ka ebe ị ya ejekwa ebe iwirikwakwa ọzọkwa na ka ebe ya ejekwa Jelina ị fụrụ ya ifuru a na-ekwu a dịka ya asị na nwaanyị a na- that's na m na-ekwu erika na m laikiri ikwu okwu mana ife m ji ekwuru ya bụ ka ndị ife a ka emelọ na-amụta ife ọ ka emelọ ya ekwa ọ ka emelọ gị ka uche yi dị ya i butere ụdịrị ego anụwa ya echenji one whole fam one whole village na Nigeria i bute ya jeje bulie jewe obodo ị na-amarọ jeje je tụfuo na n'iyi still nwunye gị bụ nwa ndị Tanzania ifere emegbukwa anyị